m'magawo osiyanasiyana ngati maphunziro, ukhondo, chitukuko ndi kuthandiza pa nyengo ya ngozi. M'zakazi, bungweli lagwira ntchito ndi boma la Malawi ndipo lakhala likugwira ntchito zake m'madera osiyanasiyana a m'dziko muno. Dera limodzi. limene bungwe la world vision lakwanitsa kugwira ntchito zake ndi chigodi m'dera la mfumu yayikulu mazengera m'boma la lilongwe ntchito za bungweli zinachitika pansi pa thandizo la bungwe la world vision new zealand kuchigodi kuja monga mukudziwa ndi dera limene lili pafupi kwambiri ndi um, city ya lilongwe kapena kuti mzinda wa lilongwe ndiye kawiri kawiri makafukufuku athu amationesa kuti anthu amene amakhala pafupi ndi matauni amakhala kuti ali mu umphawi waukulu koma anthu ambiri sazindikira chifukwa amangoti "Ah, anthu amene ndi akutauni koma sizona anthunso akutauni amakhala ndi mavuto aakulu ndiye kuja ku chigodi kumene program tinayiyamba mu uh, zaka 15 zapitazo mothandizidwa ndi anzathu aku new zealand Tinaona kuti kunali mavuto ambiri osiyanasiyana. Madzi anali osakwanira komanso ana samapita kusukulu. Makomo a anthu anali ovutika kwambiri, chakudya chinali chovuta. Ndiye pa zaka 15 zapitazi takhala tikugwira ntchito imeneyo mothandizidwa ndi anzathu a ku uh, New Zealand kuti tiwathandize anthu aja kuwatuwula kuchoka m'mavuto amene anali nawo kufika pamene ali pano lero. Imodzi mwa ntchito imene yachitika m'dera la chigodi ndi ya Savings for Transformation kapena kuti S4T. Iyi ndi njira yomwe imabweretsa amayi ndi magulu ena pamodzi ndi cholinga chakuti achite ntchito zina za malonda ngati gulu kenaka n'kumagawana phindu lake pafupipafupi nthambi ina ya bizinesi yotchedwa vision fund mogwirizana ndi bungwe la world vision limapereka ndalama zimenezi ku magulu ngati ngongole gulu ili ndi la tikondane s4t lomwe lili m'dera la group village headman chadza ndipo nthumwi zake zapindula kwambiri kamba kakuti lili pansi pa ndondomeko ya vision fund yotchedwa finance accelerating savings for transformation kapena kuti fast mai fales chithokonya ndi wapampando wa gulu la tikondane chadza village bank group iwo akuti zambiri za nthumwi za gululi zakwanitsa kusintha umoyo wa mabanja awo kusiyana ndi kale pamene udindo onse pa banja udali wa abambo pachiyambi ineyo zambiri sindimatha kudziwa koma panopo ndidaona ndidatsaguka maso ndinena panopo ineyo pakhomo panga ana anga wina ali ku koleji Panopa chakudya sichisowa chifukwa cha chani? Cha uphungu umene adatipatsa kuti tiziyenda motere, njira zabwino zoti tikhoza kupezera ndalama, tidzikhala ndi ndalama m'thumba komanso malingaliro. Moti tikanena zoonetsetsa kunoku ambiri tapindula ndipo oyamba kupindula ndineyo chifukwa olo pakhomo panga pali ng'ombe, pali ngolo chifukwa cha chani? cha uphungu umene timalandira kusiyana ndi kale timangokhala mzimayi amangokhala amangoti chilichonse ncha abambo koma panopo mzimayi ndi amene akuyima pakhomo mukawona pakhomo pa mzimayi mbale mafudu woma chani tikugula tokha kuchokera chani mabanki nkhonde mabeseni awa tikumwa tiyi tikukhala ndi mafuta ophikira amene sitimaphika timagawana pagulu kuchokera kuti mmabanki nkhonde
iwo akutsindika kuti abambo nawo masiku ano akungozindikira katundu ndi zakudya zikupezeka m'makomo mwawo kamba kakutakataka kwa amayi mdera lino oti azibambo panopo sanganame kuti amatenga tipatse ndalama yachigayo amangozindikira kuti akudya sima akutani akusamba koma sopo zonse tikupanga ifeyo kuchokera ku banki nkhonde mayi lucy smoko ndi mmodzi mwa nthumwi za gulu la tikondane chadza village bank omwe akuti kudzera mu ndondomeko yotchedwa savings for transformation iwo akwanitsa kumanga mahostel awa omwe ali pafupi ndi sukulu ya chigodi community day secondary school Kudzera kutolera ma rent, mai Smoko akuti akupitiliza kumanga ma hostel ena komaso akukwanitsa kupeza zakudya zabwino zimene zikuchititsa kuti pabanja pawo pakhale ana athanzi. Zimene ndinaona ine, ndinaona kuti moyo umene timakhala m'mbuyomo unali ovutika ndeno titayamba. Gulu limeneli la kusunga ndi kubwereketsa pang'ono ndi pang'ono ndi pamene timakhala ndi kuphunzitsidwa ngati za masomphenya. Ndeno taphunzitsidwa za masomphenya tidaona kuti a ndi bwino titatsatira ngati maphunziro amenewa kuti tizikhala ndi masomphenya popanga zinthu. Ndeno tidakhala nawo masomphenya ndiye nditaganiza Ndidaona kuti aa, kunoko tili kwabwino chifukwa tili ndi sukulu pafupi. Tili ndi ana a sukulu amene amachokera kutali kwambiri kudzaphunzira kuno. Ndi kwabwino mwina nditamanga nyumba amakhalamo ana a sukulu kuti ndizipeza kathandizo pakhomo. Ndeno kudadzabwera bungwe la Vision Fund. Mwamwayi ndidaona kuti ndatenga nawo ngongole ija. Nditatenga ngongole ija ndi pamene ndidayamba kumanga hostel yoyamba. Ndamanga hostel imene ija n'kudzayikamo ana a sukulu 15. Pamene ndimatolera kandalama kamene kaja ndimakwanitsa kusamalira banja langa. ina ndikuma share ku bank kuja ndiye ndikushare padadzapezeka zoti tidadzapezanso mwayi woti tikhoza kutenganso ngongole ija ndiye titatenganso kachiwiri tidakwanisanso kumanga hostel ina ndiye kuti ndidatenganso anyamata 15 ndikunena pano pali anyamata 30
Nawonso ana a sukulu amene akugwiritsa ntchito mahositelo awa amene ali pafupi kwambiri ndi sukulu yawo akuti sakutaya nthawi yayitali poyenda kupita ku sukulu. Gladson Kagalu ali form 3 pa sukulu ya Chigodi Community Day Secondary School ndipo akuti kupeza malo ogona pafupi ndi sukuluyi Zimawathandiza kwambiri kupeza nthawi yambiri yowerenga osati yoyenda kupita ndi kubwera kusukulu mmene zinalili m'masiku amakedzana. Tikhoza kuthokoza kwambiri amayi athu amene amatiyang'anira panopa pa zinthu zazikulu zimene anatipangirazi and timachokera mtunda wautali kwambiri ngati ineyo ndinachokera ku 25 ndazafika kuphunzira pano pa sikulu ya Chigodi. ndeno nditasakasaka ndinazapeza zoti malo amene ndinapeza abwino kunali kunoku kumene ah, tiliko anyamata ndithu ochuluka amene timachokera mm, mutali mutali
Christopher Phiri akuti zinali zovuta kwambiri kuyenda mtunda wotali popita ku sukulu kuchokera kwawo. Iye akuti nthawi zambiri ankachedwa mkalasi kamba kakuti samakwanitsa kuyenda tsiku ndi tsiku mosunga nthawi. kumene timachokerako ndi kutali inde monga ananenera makolo aja nyengo ya mvula imakhala tikuzunzika mayendedwe chani Koma apa pafupi na- nara- tinafupikira ndi zinthu zake ndi za paizebe timatha kuyenda pafu- mtunda wochepa kukafika ku sukulu ndikukalowa mkalasi nthawi yaku- yabwino
ntchito ina yopambana kwambiri imene yachitika dera lino la chigodi pansi pa world vision ndi yothandiza kusintha kaganizidwe yomwe imatchedwa kuti empowered world view ntchitoyi imathandiza kuti anthu amdera adzikwanitsa kupeza njira za mdera lawo zimene angathe kugwiritsa ntchito kuthetsa mavuto amene iwo ali nawo mbusa damian septa okhala m'mudzi mwa jontho kwa mfumu yayikulu mazengera akuti njira yogwiritsa ntchito ndondomeko ya Empowered World View imachokera pa mfundo yakuti mulungu anapereka nzeru kwa munthu wina aliyense yomuthandiza kuti achoke mu umphawi.
Maganizo, Tinena pano munthu wina mwina akhoza kumapita kwa kumapolofeti kaya kwa abusa anthu ampempherere pa chosowa chimene ali nacho ili ni mayankho iyeyo ali ndi yemweyo zilipo zina zoti mulungu atha kuchita zilipo zina zoti munthu achite nde tukatenga ntchito kuti ife titha kuchita ambiri tukamuuza mulungu kuti "Ah, ndi achite Mwachitsanzo, Mulungu a, adatipatsa ntchito yoti ifeyo tikhale a, tizilima mu nthaka. Ndiye tili ndi udindo osamala nthakayo. Kusamala nthaka kumene kuli ndi munthu nkututa manyowa kukatsira kumunda, ukhoza kukolola zochuluka. Si kuti Mulungu adzagwetsa mvula ya, ya feteleza, sizingatheke. Ndiye anthu ambiri tumabwerera m'mbuyo chifukwa cha kaganizidwe.
Poyankhulapo pa za mmene njirayi yasinthira mabanja ena, iwo akuti mabanja ambiri amene akutsatira ndondomeko imeneyi ayamba kuona kusintha pa miyoyo yawo ya tsiku ndi tsiku.
Alipo ena komwe kuno tili ndi mayi wina amene ine wandipatsanso chitsanzo. Mmawa uliwonse wakhala akututa manyowa pamutu, koma kuti mupite kumunda kwake zoti amatuta pamutu simungakhulupirire. ndiye kuti ameneyo waganiza zinthu zimene amatha kupanga waona kuti ineyo khomo langali kuti lizivutika ndikusowa chakudya chifukwa moyo wa munthu mavuto akulu ndikusowa chakudya maka kuno kumudzi moti kuno ungopeza chakudya ndiwe bwana koma anthu tuzuzika chifukwa cha kaganizidwe. Mayi Cynthia Septa akuti nawo amalimbikitsa amayi anzawo kuti akungoyenera kukhazikitsa njira zimene adzitha kumakambirana ndi kulimbikitsana pa za mmene angatukulire miyoyo yawo komanso mabanja awo. kutsatana ndi mmene mwaganizira kuti kodi chaka chinochi tikati tilime tilima motani koma ukangokhala kuti zii popanda zoganiza zina zilizonse ndiye basi umangokhala moyo otanibe ozuzika koma ukaona ndi mmene zilili umati aah dadi ine ndiye ndaganiza kuti bwanji chaka chino titachiteko zotere zotere kuti mwina moyo wathu ukhale otani osintha.
M'mudzi mwa Dzuwa, dera lomwe lino, pali banja lina limene linazindikira kuti likuyenera kuganiza mozama pakuthandiza kuteteza chilengedwe. vuto limene limadela ambiri mdziko muno ndikuonongeka kwa mitengo popangira nkhuni kapena makala zimene zimagwiritsidwa ntchito pophikira koma kudzera ku bungwe la vision fund limene limabwereketsa ndalama kwa anthu amene aphunzitsidwa bwino pa zakusintha kwa maganizo ndi bungwe la world vision linabwereka banja la mayi ndi bambo Stephano Dzuwa ndalama zoti akagule makina opangira gasi wophikira. Gasi ameneyu amachokera nkuolerana kwa ndowe za ng'ombe zimene bungwe la World Vision linawapatsa cholinga chakuti ikaswa ampatseko mzawo wa mmudzi omwewo. Ine ndine mmodzi mwa alimi a ng'ombe za mkaka zomwe ndidapeza phindu kuchokera ku World Vision. Ng'ombezi nditalandira Tidapeza phindu lochuluka lomwe tidapezako umwayi wotinso tithe kumalumikizanako ndi mabungwe ngati bungwe la Vision Fund. Atatilumikizatsa ku bungwe la Vision Fund tinakwanitsa kutengako ngongole yokwana 500,000 ndipo ngongole imeneyi ndidagula biogas system. Biogas system imatithandizira kwambiri kumbali ya kupanga moto wophikira. komanso ndiye kuti tikumapanga manyowa kuchulukitsa manyowa zomwe kale timafuna kuti tikapanga manyowa aja timangothira kumunda koma panopa zidasintha chifukwa choti timathira ngati fertilizer wokulitsa komanso kenakano timangothira a wobalitsa kamodzi zomwe zikutipindulira ifeyo ngati pabanja pathu.
Iwo akuti banja lawo ndi chitsanzo cha mabanja amene asonyeza kusinthika kwa maganizo kuchokera ku umphawi pamene bungwe la World Vision lisanayambe ntchito zake m'derali.
Ineyo ndili ndi chitsanzo chabwino kwambiri ku dera lonse lino ah, la kwa Dzuwa chifukwa ndine mwa mmodzi amene ndikupindula kudzera ku biogas system imeneyi yomwe anzathu akumatha kumabwera kumadzasilira ndiponso ndikumathanso kumawaphunzitsa kumawapangiranso upangiri kuti kodi ineyo ndipeze mwayi umenewu ndidayenda motani ndikumawalumikizitsa kuti nawonso apezeko mwayi umenewu woti azithanso kupindula ngati mmene ineyo ndikupindulira chifukwa kudera kunoko mavuto ndi ambiri anthu amavutika kugula fertilizer anthu akumaononga mitengo kumadula nkhuni zomwe zili zoti ndi boma ndi zinthu zosaloledwa koma ndiye kuti ife tikamagwiritsa ntchito ndowe za ng'ombe kupanga moto ophikira zikumathandizira kuti ah, kudera kuno chitetezo cha mitengo chikhale chokwanira
nawonso mayi dzuwa akuti amalimbikitsa amayi anzawo kuti adzikhala m'magulu ndi cholinga chakuti adzichita malonda limodzi ndi kumapeza phindu lochuluka kusiyana ndi munthu wekhawekha
Moyo wanga wasintha kwambiri kuchokera ku bungwe la Vision Fund pa chithandizo chimene amapereka ngati ngongole yomwe timatenga kuchokera m'magulu ang'onoang'ono. M'magulu athu ngati kumudzi kuno, omwe timatenga ndalama yocheperako, mwina kuchoka Pa 500 kulekeza pa 1 miliyoni ngati gulu lonse timagawana mopang'onopang'ono mwina ngati 200 kaya 300 yomwe imatithandiza kugula nkhuku, mbuzi, nkhumba. Tikamaweta zinthu zija zimatithandizira pakhomo pathu ngati ku manyowa, chakudya komanso ana school fees komanso timabizinesi ting'onoting'ono monga ngati. Kugaya nsinjiro, n'kumagulitsa, kuphika zitumbuwa, kaya timandazi, ncholinga choti tizipezako kangachepe, n'kumakabweza ngongole ija, ndi kusonkhanso ngati kumagulu kuja, kuti chikatha chaka tikagawana, tikhale kuti tapeza thandizo pakhomo pathu ngati la feteleza ndi zina. Mkulu woona ntchito ku bungwe la World Vision, a Charles Chipompo, akuti ndi zosangalatsa kuti dera limene mzaka makumi awiri zapitazo linali lotsalira mmbuyo, pano lili ndi magulu komanso mabanja. amene ayamba kuchita zinthu mosiyana. Iwo akuti ndondomeko ya kusintha kwa kaganizidwe ndi yaikulu kwambiri mu ntchito za bungwe la World Vision kotero kuti yathandiza kukweza madera ambiri a iwo amene amatsatira ndondomeko zake. kawiri kawiri mukawafunsa anthuwa chachikulu chimene amachita amati ndinamanga nyumba ndinagula njinga ya moto ndinagula ngolo ndinagula solar system ndi ndi foni ana anga amapita ku sukulu ndi zimene zimafunika kuti moyo kuti uyende zimafunika ndi zimene zonse akafika saizi imene pamapezekano kuti ena mwa iwo amafika saizi yonena kuti ngongole zimene mutipatsa m'maguluzi mwinanso ndizochepa ndifuna ngongole yaikulu chifukwa choti ndinalima mbewu zambiri ndinakolola ndinagulitsa zambiri ndifuna kupita patsogolo ndifuna kugula truck ndiye a Vision Fund aja amatengaponso anthu ena ndi ena amene timawapatsa ngati ma individual loans kuwapatsa ndalama ya munthu payekha pozindikira kuti ah akumatha kubweza m'magulu muja athanso kutenga loan yaikulu ndiye amatengadi ngongole yaikulu kwambiri ya munthu mmodzi imene kwina ndi kwina takhala tikuona kuti mwina amagula mwina ng'ombe mwina kugula zinthu zazikulu ndiye muona kuti mukaphatikiza zonsezi muona ngati mmene taonera ku Chigodi kujako anthu amachoka mmoyo wo- wo- woona kuti ndi osauka kufika mmoyo wonena kuti kumene samayembekezera mukapita kumene kujako kalekale mabungwe akamachoka kudera amafumu ankanena kuti ayi musachoke kunoko mukanatithandizabe chaka chimodzi mwina zaka ziwiri koma leroli mukapita ngati ku Chigodi kuja akuuzani kuti "Ah, olo lero mutanyamuka kumapita kuti mukathandizenso anthu ena chifukwa ifeno mwatithandiza mokwanira tikuziwano kuweza nsomba tokha osakhala kuti muzitipasabe nsomba everyday nde nchifukwa pa 15 years ifeyo tili okondwa kuchoka kuchigodi kuja chifukwa tawasiyira chinthu chimene mwa iwo okha atha kuchipitiriza ngakhale ife kulibe komanso nkhani yonseyi timayiyika mu, mu, mu digital uh, platform kuti zinthu zawo zi- azitha kuwerengesa mwa makono osati mwa mabuku ya ndeti ndi platform ina ama- zinthu zawo zija amagwiritsa ntchito mafoni ma, ma banki nkhonde anthu amagawa chilichonse cha banki nkhonde chimachitika pa foni bungwe la world vision limagwira ntchito zake mdziko muno m'madera osiyanasiyana omwe amathandizira kuchepetsa umphawi kuponderezedwa pa nkhani za umoyo ukhondo